Anois ar an líne tá Evelyn Ní Raghaill. Tá Evelyn ina stiúrthóir ó Choláiste na Tulchann i gCluain Saileach i Baile Átha Cliath 15. A Evelyn, fáilte go dtí an clár. Go raibh míle maith agat, Darren. A Evelyn, labhair mé leat ar an raidió den uair dheireanach timpeall an ama seo an bhliain seo caite. An féidir leat uasdátú a thabhairt dom faoi conas atá gcúrsaí i gColáiste na Tulchann i mbliana i gcomparáid leis an am seo anuraidh? Is féidir liom cinnte Darren cuireann sé gliondar ar mo chroí a rá leat go bhfuil go leor daltaí tá breis agus 100 dalta againn anseo i Mol na Gaeilge faoi láthair so is dócha thart fán briseadh meán téarma anuraidh i mí Dheireadh Fómhair d'aistríomar trasna chuig foirgneamh álainn anseo ar champas Coláiste Pobail Bhaile Lotrail mar is muidne an t-aonad lán Gaeilge ansin agus tá ár bhfoirgneamh féin againn anois agus tá sé inbhuanaitheach Soláthraíonn sé uisce féin agus teas agus gach rud mar sin. Tá tá tá sé dochreidte. Mór seomraí móra geala agus mar sin de. So tá 100 dalta breis agus 100 dalta againn anseo faoi láthair agus ag am lóin ní féidir súil a coimeád ar gach duine. Em ag gach nóiméad tá siad ar fud na háite. Tá sé go hálainn iad a fheiceáil. Tá muid an-sásta sa foirgneamh nua.
Yeah, chonaic mé cúpla tuairisc sa nuachtán áitiúil an bhliain seo caite go raibh sibh tar éis athrú, aistriú go dtí Mol na Gaeilge, dea-scéal é seo. Ok, agus cé mhéad dalta atá tar éis tosú sa chéad bhliain i gColáiste na Tulchann i mbliana, Evelyn? Agus an féidir leat é sin a chur i gcomhthéacs leis na blianta eile sa scoil? Cinnte, tá muid ag fás agus ag forbairt i gcónaí. Thosnaíomar, mar is cuimhin leat, le seachtar. Ceapaim gur bhuail tú leis an seachtar céanna ansin cúpla bliain ó shin. Ach tá tríocha dó, nó triúr is tríocha tar éis tosnú linn i mbliana, i mbliain a haon agus mar sin. Agus tá tá na huimhreacha sách mar an gcéanna mar a bhí siad anuraidh. Agus tá muid ag súil go bhfásfaidh sé sin de réir mar a théimid ar aghaidh. Agus. Is dócha sin é. Tá na huimhreacha ag dul i méid i gcónaí, sin é.
Ok, nuair a éiríonn libh gnáth-Ghaelcholáiste neamhspleách a bhunú sa todhchaí, an dtógfar scoil nua nó an gcoimeádfaidh sibh na háiseanna atá agaibh faoi láthair ón oscailt? Níl an t-eolas sin agam. Faoi láthair táimid an-sona anseo mar tá Tá rochtain againn ar áiseanna den chéad scoth. Roinneann muid na ranganna praiticiúla, is dócha, na seomraí praiticiúla, na saotharlanna agus an halla úrnua spóirt sin leis an mháthairscoil, Coláiste Pobail Bhaile Lotrail, agus tá tá muid ag tacú lena chéile i gcónaí. So, ceapaim, níl, níor chuala mise scéal, Darren, so má chloiseann tú rud éigin, beidh ort é a rá liom agus tú i d'iriseoir. Faoi láthair níl an phlean sin ansin.
Ok, agus níl a fhios agat an bhfuil cathain a bheidh an scoil ag feidhmiú mar 100% Gaelcholáiste neamhspleách? Cinnte, tá sé le teacht go gairid go leor sa todhchaí, bhí ócáid álainn againn anseo chun Mol na Gaeilge a oscailt agus tháinig polaiteoirí áitiúla ar cuairt Agus an plé a bhí ann ná go mbeifí ag súil faoi 2025, mbeadh muid ag smaoineamh ar an rolla neamhspleách agus mar sin a bhaint amach agus dúradh é sin ag an ócáid álainn sin nuair a tháinig príomhoidí na mbunscoileanna áitiúla, cuairteoirí agus comhairleoirí, tuismitheoirí agus TDanna áitiúla ar cuairt. Bhí sé go hálainn, actually, mar ócáid. Chuireamar ann agus tá súil agam go mbeidh an crann sin ann ar feadh blianta amach romhainn ach bhí sé an-deas. Ok, níl fhios agam an bhfuil a lán eolas agat faoi seo ach ar fad mar is eol dom tá an Ghaelscoil áitiúil Scoil Oilibhéir ag pleanáil an dara rang a chur ar bun gach bliain sa scoil ón mbliain seo chugainn. Is dea-scéal é seo, nach ea? Dea-scéal Gan dabht, tá borradh ag teacht faoin nGaeloideachas, go háirithe ag leibhéal na bunscoile, agus tá sé sin go hiontach, mar tá go leor daoine agus is mian leo leanúint ar aghaidh go dtí leibhéal na hiarbhunscoile agus ag foghlaim trí Ghaeilge, mar sin tá muid in ann freastal ar na daoine sin agus muid freisin de réir mar a théann na blianta ar aghaidh. So is maith, is iontach an scéal é mar tá nasc an-láidir ansin idir an dá, idir an dá scoil, Coláiste, Coláiste na Tulchann anseo i gColáiste Pobail Bhaile Lotrail agus Scoil Oilibhéir.
Ok, Evan, just chun teacht i dtreo dheireadh an agallaimh, an bhfuil teachtaireacht ag an ndeireadh agat dár n-éisteoirí ar raidió inniu faoi Choláiste na Tulchann agus an féidir leat na sonraí teagmhála don scoil a thabhairt amach? Cinnte is féidir.
So, mar a tharlaíonn, ag tús na bliana tá cinneadh mór le déanamh ag daltaí rang a sé agus rang a cúig, is dócha, tá siad fiú ag smaoineamh air. Ach sula bhfad beimid ag lorg foirmeacha iarratais ó daoine ar mian leo teacht chugainn an Meán Fómhair seo chugainn, creid é nó ná creid, táimid ag smaoineamh faoi sin faoi láthair. ar mian leo fiú cuairt a thabhairt ar an bhfoirgneamh nua agus go bhfeicfidís na háiseanna agus na seomraí ranga iontacha atá againn anseo agus beidh sé ar siúl ar an 5ú lá déag, an Diardaoin seo chugainn. Agus osclóidh muid na doirse thart fá leathuair tar éis a sé agus leanfaidh sé ar aghaidh ar feadh cúpla uair a chloig. Beidh teacht ar na múinteoirí, tá foireann. álainn fhuinniúil bhríomhar againn anseo agus beidh siad ar fáil chun ceisteanna a fhreagairt as Béarla nó as Gaeilge, dar ndóigh, agus beidh sé sin ar siúl agus gheobhaidh na daltaí tuairim de sna hábhair praiticiúla fúthu dá dtiocfaidh siad anseo agus just chun tuairim a fháil faoi cad tá ar siúl againn anseo. So tarlóidh sé sin an Déardaoin bheag seo. an lá san an tseachtain seo chugainn agus tá scéal imithe chuig na bunscoileanna faoi sin, beidh na bileoga ag dul abhaile roimh dheireadh na seachtaine pé scéal. Agus na sonraí teagmhála is dócha is féidir, tá cúpla bealach gur féidir teacht i dteagmháil linn, is féidir glaoch a chur ar an bpríomhoifig ansin ag 82 2 80 6 0 nó is féidir ríomhphost a chur